Thank you all for listening, and God bless you. Amalawi azanga pompanopa nangomaliza msonkhano wa dzidzidzi umene nayitanitsa wa nduna zonse kuti ndiwafotokozere iwowa ngakhalenso akuluakulu a boma zimene zachitika m'dziko mwathu kulingana ndi ndege imene yasowa koma itatenga a vice president wolemekezeka bambo Saulos Klaus Chilima kuchokera ku Lilongwe kupita ku Mzuzu m'mawa wa lero. Ngakhale kuti ndaima pamaso panu, mtima wanga uli wosweka, kusowa mawu oti ndikhoza kulankhula. Ndikudziwanso kuti inu nonse muli odzazidwa ndi nkhawa chifukwa ndilibe mawu amene ndikhoza kuchotsa nkhawa imeneyo. Ndikupemphani modzichepetsa kuti mundikhululukire, mundilole ndikuuzeni zimene ndikudziwa pali pano. M'mawa wa lero nthawi ya 5 minutes 7 koloko itangokwana, a Malawi Defence Force anatumiza ndege yawo nambala MAF-T03 kuchokera ku Mzuzu ndipo inatera pa bwalo la ndege la Kamuzu nthawi ya 7:48 m'mawa omwe uno. Anabwera kuti adzatenge a Vice President kupita nawo ku Mzuzu kuti akakhalepo pa maliro amene anali Attorney General komanso nduna ya chilungamo malemu olemekezeka a Ralph Kasambara ndiye m'mene imakwana 17 minutes um, 9 koloko itakwana ndegeyo inanyamuka Kamuzu International Airport itanyamula Vice President komanso anthu ena 9 amene anali pa ndegemo. Mwa iwo ndi a Lukas Kapheni, a Chisomo Chimaneni, Mayi Gloria Mtukule, Mayi Shanil Dzimbiri, Bambo Dan Kanyemba, Bambo Abdul Lapukeni komanso Colonel Sambalopa, Major Selemani and Major Aidin amene ndi akuluakulu a MDF amene amayendetsa ndegeyi. Koma mmene amafika ku Mzuzu, woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba ka nyengo mmene inalili ku mzuzuko ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku lilongwe komabe anthu aja analeka kulumikizananso nthawi itangopita ndiye akomanda wa mdf anadzandiuza zimene zachitika ndipo nawauza kuti yambamponi kufunafuna ndi kuti tikhoza kupulumutsa anthu monga mmachitira inu ndiye mundipatse lipoti la nkhani imeneyi pakutha maola anayi. Lipoti limenelo anabwera kudzandipatsa nthawi ya fili koloko ndipo mmene imakwana nthawi imeneyi n'kuti zitadziwika kuti kolingana ni zina ndi zina zimene amaona zizindikiro zokhudzana ndi matawa anaona kuti ndegeyo ikuoneka ngati ili mkatikati mwa mtunda wokwana 10 km yozungulira Raiply ndipo panopa tere nkhani yofunafuna ndege imeneyo ikuchitika pa mtunda umeneyo ndudziwa kuti ena alembapo kuti zofunafuna ndi kuti tipeze ndi kupulumutsa anthu za ndegeyi zalekeka koma chimenechi si choona choona chake nchakuti asilikali wa mdf ali komweko ndipo akufunafunabe Ine ndawauzitsa kotheratu kuti ntchito imeneyi aipitirize mpakana titaipeza ndegeyo. Ndawauzanso asilikali athu amene ali kuyang'anira pologalamu yofunafunayi kuti apereke kwa Amalawi onse panthawi yake mmene zinthu zili kukhalira kuti Amalawi azidziwa kuti zimene zachitika n'zamtundu wanji chifukwa okondedwa athu komanso anzathu tigwira nawo ntchito ndi anzathu a m'dziko muno amene anali pa ndege imeneyi, anthu afunika adziwe chawachitikira n'chiyani. ndikudziwa kuti izi nzoswetsa mtima ndiponso nkhawa ilipo, tonse tachita mantha, tonse takhudzidwa, inenso zandikhudza kwambiri. Koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti tiyesetsa ndi chilichonse tili nacho ndege imeneyi tiyipeze ndipo ine ndagwiritsitsa chiyembekezo chakuti tipeza amene apulumuka ifeyo tawauza mayiko azathu amene atizungulira komanso tawadziwitsa azathu amene timalumikizana nawo pa ntchito ya chitukuko kwathu kuno mwa iwo ngati boma la america boma la azungu ku england komanso ku Norway ngakhalenso ku Israel. Onsewo anena kuti apereka thandizo lililonse limene lingafunikire kuwonjezerapo makina amasiku ano amene akhoza kutithandiza kuti tipeze ndege imeneyi mwamsanga. Ndifuna ndithokoze chifukwa cha sapoti yawo anthu onsewo. Mpaka ntakulankhulaninso, ndifuna A MDF asilikali athu azipereka mauthenga kawirikawiri kuti aliyense asangomva za m'maluwa koma adziwe zimene akuchita pa nthawi yake. Ndikupemphani tiyeni tipemphere ndipo tipemphererenso iwo amene anali pa ndege imeneyi ngakhalenso mabanja awo. Koma chingachitike nchamtundu wanji, ndifuna ndikutsimikizireni kuti Mulungu ali nafe, ndipo Mulungu atidutsitsa mu nthawi ya mdima yotere, makamaka pamene tikhala limodzi tonse mogwirizana m'kuthandizana. Zikomo chifukwa cha kutchereza uthenga umenewu. Ambuye Mulungu akhale nanu.